Tá mé ansin, is mise Hugh Mac Giolla Chearra, deas sibh a fheiceáil arís, tá an eagrán úr seo de na Seansálaithe, tá mé anseo mar is gnách le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire, tá mé anseo le Áine Weir. Áine, cad é mar atá tú? Go breá, go breá anois, giota beag brónach arís mar seo an t-eagrán deireanach den sraith.
Yeah, tá muid ag teacht anois ag an phointe sin na bliana nuair téann muid ar ais in hibernation agus bíonn orainn ár gcuid creative juices a chur i bhfolach ar feadh tamall beag. An mbeidh tú ár gcrothnú anois? Bhuel, ní bheidh seans agam sibh a chrothnú mar beidh muid ag déanamh podchraoladh beo ag

Go maith, yeah, yeah, bhain a chuid dhiúsmaíocht ag an am seo den tsraith ag deireadh ach ní bheidh muid, ní bheidh sé i bhfad arís go mbeidh muid ar ais libh leis an chéad eagrán ag an chéad séasúr agus rudaí, like, agus mo léan, súil mhór leis an Oireachtas, so, you know, tá, nuair a dhúntar doras amháin, osclaíonn duine éicint fuinneog, nach b'in an rud.
An tAthair James go raibh maith agat. Sliocht as leabhar James ansin. Gospel according to. I mean léifinnse é. Bit just pick up lines ar fad ach léifinnse é gan dabht. Agus actually Hugh, caithfidh tusa tosú Tá muid ag teacht suas ag an Oireachtas, caithfidh tú tosú ag fás do chroiméal? Oh no!
Anois, tá muid suas an head start uait anois.
Tá mise in ann fás mo cheann go maith. Nár thosaigh tú cheana féin? Cheeky!

Agus sin an rud is measa, is go bhfuil mé chomh gruagach achan uile áit, like bím orm like mo chuid like gualainn a shaveáil agus achan rud, like like tá sé olc like, em, ach mo chroiméal, ní féidir liom é a dhéanamh ach bíonn, ach bíonn sé ar son cúis maith, so yeah, seans go mbeidh, you know, seans go mbeidh giota beag de de tache beag agam anois ag ag an Oireachtas, brón orm do dhuine ar bith atá ag gabháil a bheith ag amharc orm. Ach go dtí sin, tá muid ag coinneáil ar aghaidh leis an an sraith a bhí muid ag déanamh agus ag cur ceisteanna fíordhian ar a chéile agus you know getting, finding out the hard truths faoi a chéile agus I don't know, so rinne mise ceann agus you know bhí sé saghas silly cúpla de na ceisteanna, bhí siad iontach cruaidh, giota cruel b'fhéidir déarfainn. Rinne muid ceann James ansin fosta, you know saghas vibe céanna ach anois go bhfuil an beart sin déanta níl ach duine amháin fágtha agus níl aon repercussions domhsa agus do James, do cibé ceisteanna a chuireann muid anois mar tá ár gcuid eagrán déanta. So, fágann sin muid le Áine. Áine, cad é mar atá tú ag mothú anois faoi an seachtain seo do na ceisteanna. Tá mé actually like chomh neirbhíseach anois. Tá a fhios agam gur like chuir mé cúpla ceist you know, dian go leor oraibhse agus Mar a dúirt tú, níl rud ar bith chun cur isteach nó amach oraibhse anois so just sílim nach mbeidh, ní bheidh mercy ar bith agaibh inniu.
Yeah, no, táimid ag fanacht air seo le tamall anois, sílim. Bhuel, tá mise ar aon nós, James, céard fútsa, an raibh tú ag scéimeáil leat? Yeah, yeah, na ceisteanna, an chéad ceist a cuireadh ormsa ná bhí mé like Jesus Christ, like come on, tabhair deis dom like ease on isteach ann, no, no mercy anseo, just.

Right, an bhfuil muid réidh, James? An bhfuil muid réidh le cur tús leis an interrogation, leis an spot, an spotsolas a chur ar Áine anois agus na rúin is mó a fháil amach? Cinnte, cinnte.
Yeah. Tú ag iarraidh an chéad cheist a chur? Yeah, an gcuirfidh mise an chéad cheist nó an gcuirfidh tusa? Suas duitse, darling. Ah, go raibh maith agat, darling. Bhuel, an chéad ceist atá agamsa, agus is ceist fosta é, like, ní cheap, d'fhonn go bhí eile is ceist fosta é seo, Áine Mhuire, cárb as tú? Arb as an Chlár nó arb as Dún na nGall thú? Mar ceapaim gur athraíonn an freagra achan seachtain. So just caithfidh muid anois pin a chur isteach anseo. Cárb as tú? Ok, do dhaoine nach bhfuil ag amharc ar an bhfíseán, tá James beagnach ag titim den chathaoir s'aige.
Oh, fucking brilliant! Sin sin an freagra na cuairte. Agus tá tá freagra soiléir cinnte agam mar seo. Is bean ó Chontae an Chláir mé. Ní abraim riamh nach as Contae an Chláir mé, deirim go bhfuil mo chroí i nDún na nGall agus má amharcann tú ar mo theaghlach ó thaobh like fola de, níl aon fhuil i gContae an Chláir so deirim you know is Is fuil Ultach atá agam ach is bean an Chláir mé. Tá mé iontach bródúil as sin, as an am, you know, an Banner County agus tacaíocht a thabhairt d'fhoireann an Chláir agus sin uilig. Ní, ní abraim riamh gur bean Dhún na nGall mé. Deirim gur breá liom an áit, labhraim b'fhéidir uaireanta cosúil le gur as Dún na nGall mé. Ach níl an locht ormsa faoi sin, tá an locht ar mo chlann. Ach no, bean an Chláir tríd agus tríd, go hiomlán. So tá tú ag rá liomsa nach mbeadh geansaí Dún na nGall ort dá mbeadh siad ag imirt peil. No, bheadh geansaí Thír Eoghain orm, mar is as Tír Eoghain do mo dhaid, agus tógadh mé ag tabhairt tacaíocht ar an pheil do Thír Eoghain. Yeah, níor chaith, níor chaith mise riamh geansaí Dhún na nGall i mo shaol, níor chaith mé ceann riamh orm. Ní chreidim sin. No, ní raibh ceann riamh agam, geallaim duit, geallaim, ní raibh ceann riamh againn, níor thug muid riamh tacaíocht spóirt do Dhún na nGall. Nár thug, yeah, sin an fhírinne.
So anois má chuir muidinne, so an chéad uair eile, right, a chuir muidinne, níl a fhios, níl a fhios agam cén uair a tharlóidh seo, an chéad uair eile a chuir muidinne agallamh ar duine, beidh ort, you know, cloí le áit amháin, nó má, más, más as Dún na nGall iad caithfidh tú a chloí leis gur bhfuil tú as an Chlár. Níor dhúirt mé riamh le duine ar bith, you know, gur as an chontae mé.

Ach tá mo chroí ann. Sin dúshlán dár gcuid éisteoirí anois, le dhul ar ais agus éisteacht le achan uile eagrán de na seanscéalta. Agus b'fhéidir le bheith cinnte, éist leo faoi dhó, just le bheith cinnte. You know, is cuma linn faoin, you know, na analytics is na ratings. Yes, no. But, you know, just le bheith cinnte, déan sin.
Yeah. Sin mai. Cé gur loophole é sin, that's right, mai. Yeah. Agus anois James tá ceist agat? Mo cheist? Ok. Is fan mór den cheol í Áine. So, chuile chineál ceoil. Ok? Ach, an chéad bhliain eile ag EP, tá headliners mental ann, right? Tá Drake, you know, tá Beyoncé ann, tá má tú gearr téad a suit chrán New York but na daoine is mó, na daoine is cáiliúla is atá tú ag cuimhneamh beidh siad ag EP an chéad bhliain eile right? Ach caithfidh tú an Oireachtas agus an fleadh an chéad bhliain eile a thabhairt suas le hé caithfidh tú caithfidh tú piocadh idir EP nó an Oireachtas ar feadh an chéad trí bliana eile.

ócáid leis an gcraic, b'fhéidir a bheith níos fearr ná an craic ag Electric Picnic. Ach tá tú ag cailliúint Ach tá tú ag cailliúint amach ar na haíonna speisialta uilig sin. Oh God, tá sin chomh doiligh.
Tá An Chollchoill ann agus tá, you know, tá rudaí Gaelacha ann. Tá go leor stuff Gaelach ann. Ach níl sé an rud céanna leis an Oireachtas, you know?

Níl mé níl mé a rá anois go bhfuil tú in ann a rá go EP ach like más actually na trí bliana amach romhainn tá muid in ann cineáilín a bheith an-dlús is rudaí.
Ok, so sílim mar gheall ar and actually mar gheall ar an pointe a rinne tú ansin. Sílim gurb é an tOireachtas féile go dtig leat dul go seasmhach ag aois ar bith i do shaol. Like bíonn seandaoine, bíonn daoine sna hochtóidí ag Oireachtas na Samhna agus bíonn siad sona agus bíonn rud éigin ann d'achan duine. Ní dóigh liom go dtig leat sin a dhéanamh le Electric Picnic.
Dirty, dirty James. Sílim go bhfuil an giota is fearr den Oireachtas, go bhfuil an taithí sin faighte againn cheana féin ag dul ann ar an ollscoil, ag dul ag Club na Féile agus ag bualadh leis na cumainn uilig eile. So tá mé chun Electric Picnic a roghnú don chéad trí bliana eile. Mar rachaidh mé ag an Oireachtas achan uile bhliain den chuid eile de mo shaol, ní dhéanfaidh mé sin le Electric Picnic. Oh ok.
Do you know? So Hugh, just mé féin ag gabháil ag an Oireachtas. Yeah yeah. Beirt againn right. Bhuel, tá mise ag glacadh an double bed. Thig leat glacadh an single má bhíonn tú sa seomra.

So, kind of a lean am liom féin agus le, or labhairt liom féin agus le James, is synergistic grúpa muid, you know, an triúr againn. Ach an mothaíonn tú cosúil le like, quote, one of the boys nó an bhfuil tú like, seo é like caithfidh muid like female presence a bheith againn sna Seansálaithe. Basically like an bhfuil an bhfuil muidne ró-laddy duit nó an bhfuil seo like foirfe an dóigh deis? No It's a trick question kind of. Caithfidh tú smaoitiú ar an fhreagra leis seo anois.

Níl mé ag déanamh an sort jokes a dhéanann sibh, like real lad lad jokes. Agus ag an tús sílim go raibh mé giota beag like crap, like b'fhéidir nach raibh mé ábalta do seo but sílim i ndiaidh cúpla seachtainí mhothaigh mé go raibh mé b'fhéidir go bhfuil mé athraithe giota beag le sort meaitseáil suas libh níos mó, má dhéanann sin ciall. Sílim go n-athraímse go mór ag brath ar cé atá mé like ag crochadh thart leis and stuff. Tosaím bheith, bím giota beag níos mó cosúil leis na daoine sin, so sílim go bhfuil sin i ndiaidh tarlú, an synergy sin, do you know, go bhfuil actually go bhfuil mé i ndiaidh tiontú isteach i lad's lad.
Yes! An rud atá tú a rá, Áine, go díreach agus and I quote,

blianta anuas anois, ceart go leor is maith leat dul amach cosúil liom féin, cosúil le Hugh. Níl cead agat dul isteach ach pub amháin i gcathair na Gaillimhe go deireadh do shaoil, cén pub é féin? Tá sin uafásach mar beidh mé tinn den phub i ndiaidh seachtaine. Sin an rud, caithfidh tú cuimhniú ar na na fíricí, na facts, na chuid rud beo, na flunstra pub maith. Braitheann sé ar an mood, you know, braitheann sé ar an dóigh a bhfuil tú ag mothú, bhfuil tú ag iarraidh bheith teolaí is istigh i dTigh Neachtain agus hot whiskey bheith agat istigh i cubby nó bhfuil tú ag iarraidh bheith i Taylor's nuair atá like DJ beo ag casadh agus cocktails agus you know, níl mé ábalta seo a roghnú. Right, tá rogha ollmhór agam chomh maith anseo.

See, déarfaidh daoine what but tá mé chun an Front Door a rá because is late night bar é, tá sé mhm. ollmhór. Yeah.
Uh, bíonn DJ beo acu, so ní bheifeá tinn de, you know, tá i gcónaí seomra éagsúil sa phub go dtiocfadh leat dul chuige. Um, Coinneoidh mé leis an cloífidh mé leis an trí sin. Ok. So as an triúr sin
Ní fiú théim ann an t-am ar fad but tá mé just chun an Front Door a rá. Mar gheall go bhfuil sé mór. Agus tá an ceol i gcónaí iontach, bíonn i gcónaí damhsa iontach againn istigh ansin. Is déanann siad cocktails galanta, is déanann siad bia chomh maith. I mean, tá sé ag rá gur gá dom an chuid eile de mo shaol a chaitheamh istigh san áit so tá mé ag iarraidh na roghanna uilig. Yeah, orm go ndéanfaidh mé dearmad ar áit éigin i bhfad níos deise ná an Front Door, like, mothaím uafásach, ba cheart dom bheith ag rá, like, oh the Crane Bar, gur an ceo-, oh actually, is breá liom an Crane. Tá an Crane galánta is bíonn ceol trad ann agus Yeah. tá an pio- well, ní ólaim Guinness, but deirtear gurb é an pionta Guinness is fearr i nGaillimh. Okay, well, I know, bold statement, but Mhm. Mhm.

then it's completely different. Shit teas do tú life the party was at.
Yeah. Tá mé chun ach Dear now níl mé níl mé sásta le mo fhreagra ach tá mé chun Taylor's a rá. Caitheann muid an méid is mó am ann. Oibríonn mo chara sa cocktail bar so i gcónaí bíonn seirbhís iontach. Ligeann siad duit bia a thabhairt isteach ann chomh maith ó áiteanna eile agus bíonn an ceol i gcónaí iontach is an craic i gcónaí iontach so

which i mo cheannsa is mental. So, cén tip amháin a dtugfá do dhaoine le bheith ag caidreamh chomh fhada sin?
Um, I know gur sórt comhairle b'fhéidir aitheanta é seo, but um, sílim go bhfuil an comhairle sin don't ever go to bed in an argument, sílim go bhfuil sé an like tá sé iontach because ní cheart duit riamh dul a chodladh is dúisiú is fós a bheith ag troid an chéad lá eile. Má tá riamh argóint agat sórtáil díreach é. Ní ní thuigim daoine, bíonn roinnt daoine ag cuartú argóint is bíonn siad ag iarraidh kind of I don't know tá pearsant- pearsantachtaí mar sin is bíonn siad actually just ag iarraidh a bheith ag troid but má tá tú ag iarraidh bliss i do ghaolmhaireacht bí réasúnta Déan compromising chomh maith agus yeah, déan iarracht argóint just a chríochnú gan é a chur ar aghaidh rófhada agus yeah, gan ligean dó leanúint ar aghaidh go dtí an chéad lá eile. Tá sin, d'oibrigh sin go maith dúinne go dtí seo so sílim yeah, gur sin mo chuid eh, words of wisdom.
Uh, kind of something that gets spicy, Áine. So just abair, uh, so um, I don't know, just can't be eh, like I don't know.

Lig dom smaoitiú air seo. Just like a wave am ghruaig le compliments on. Tá mé ag fáil réidh leis you know tá mé ag cur amach mo mo bata iascaireacht anois. See ní dóigh liom go dtugann sibh faoi deara go bhfuil sibh an-chosúil le chéile. Bhuel like tá a fhios agam go bhfuil sibh cosúil le chéile but see tá go leor

lán le grá, you know? Tá sé an-deas a bheith cairdiúil libh. Ó, Hugh, bhfuil tú ócé ansin? No. Agus chomh maith leis sin, sílim go gcuireann an bheirt agaibh mé ag gáirí níos mó ná duine ar bith eile ar domhain. Yep. Ní dhéanaim an méid sin gáirí is a dhéanaim ar an bpodchraoladh seo agus Is breá liom sibh a fheiceáil agus nuair théann muid amach just bíonn bíonn na hoícheanta is fearr againn agus tá mé ag súil an oiread sin le hOireachtas na Samhna don absolute carnage a bheidh againn. Na hoícheantaí is faide fosta. I don't think, I think beidh seans go bhfuil like collected like trí uair chodladh. We go all night, baby. Yeah, yeah. Literally, achan uile am a bhfuil mé amach libh, tá mé ag gabháil a luí, like a ceathair a chlog nó cúig a chlog ar maidin.

gur d'inis mise daoibh, because I feel like it's only fair anois gur inis mise daoibhse cad é na rudaí is fearr liom fúibhse, because níor, níor chuir sibh an cheist sin orm. Oh yeah. Not, not, to, not, not, to, not to overtake or cibé rud ach just, just caithfidh mé, you know, in the spirit of, uh, of loving agus achan rud go léir anseo, caithfidh mé, caithfidh mé a rá anois um, an, na rudaí is fearr liom fúibhse. Maidir leatsa,

Rinne mé dearmad iomlán ullmhú fá choinne an cheist seo. Achan uile dhuine! Cén dóigh a ndéanann achan uile dhuine dearmad ar an gceist seo?
Dúirt mé i gcónaí, aon uair go bhfuair mé ceist mar seo riamh i mo shaol, dúirt mé i gcónaí Robin Williams, bheadh sé mar cheann ar an liosta mar níl sé linn a thuilleadh but duine de na haisteoirí is fearr riamh agus just chomh greannmhar, I mean ní thig le duine ar bith ach gáire a dhéanamh ag tús Mrs Doubtfire nuair atá sé ag déanamh na accents uilig difriúla, just sílim go bheadh seisean iontach, bheadh seisean ábalta an siamsaíocht uilig a thabhairt, you know? Um, then oh, tá seo comh doiligh.

Insint di cá bhfuil mé agus bhí sise sort, bhí sí ina bhean iontach like díograiseach agus sílim go bhfuair mé go leor de mo chuid tréithe uaithi, bhí sí like sort ambitious woman a bhí inti don am s'aici so ba bhreá liom cineál taispeáint di you know seo an áit go bhfuil mé, seo an rud atá ar siúl agam um agus bhí sí i gcónaí paiseanta faoin Ghaeilge is achan rud bhí sí an-bhródúil gur labhair mé fhéin is mo dheartháir Gaeilge cé nár labhair sí fhéin é um so yeah bheadh sé deas insint di faoi sin. Agus. Sílim, right. Tá ceoltóir de dhíobháil orm ag an tábla seo. Um, Seachas mé féin
raibh mé nach bhfuil duine ann cheana féin but is ach is fíor sin thig liomsa an siamsaíocht ceoil a dhéanamh I suppose, yeah, yeah. Oh tá seo comh doiligh, I mean I wanna go like Harry Styles but you know but níl sin cóir. I mean Harry Styles agus the granny. But just ní Harry yeah that's what I'm like it's a weird combo ní oibreodh sin go maith. Mhm. Um ba cheart domh bheith like ag tabhairt Cillian liom do you know. Feiceann tú é go minic. Ná gilín ag obair sin.
Má cheapann tú go bhfeiceann tú mise agus James rómhinic definitely feiceann tú.